ịfụlịa na ụwa anụnwa anyị nọ n'ime ya na na ife niile nwere advantage nwere disadvantage ife ọbụla uru dị na ya ọghọm dịkwa n'ime ya nụ ife ọbụla sokwara anya bụrụ ọ sọkwa isi e na-asị gị nwa na-akọsikwa nke a ife ọbụla uru dị na ya nụ ife ọbụla uru dị na ya ọghọm dị n'ime ị ghọtago so nwanne anyị nwoke anụnwa na-ebezi akwa uru nke o nweta bụ na o jisi nwee ike wee dute nwaanyị be anyị from Nigeria gbagote ebe a ọ uru ya ọ uru na anwụ so ọghọm dịzi n'ime ya bụ na nwaanyị i dugotezi ụfọdụ nwere ike ọ ya e-favour yi o nwere ike idugote nke bụ na i dugote ya that's akọ aka pụọ na ya akọli ọbụla akụkọ mana ka anyị ghara ịkọ ife niile ebe a ka m kwuo nke m na-ekwu maka ya nụ o dugote nwaanyị ebe a nwaanyị o dugote nwaanyị ọkwa ndị Chosen o ọ nọ na Chosen ọ nya bụ that thing achọrọ m i-face ndị Chosen na na my video na m e-face godu ndị Chosen before m wee face be ndị be anyị a na-ala n'azụ ụmụ nwoke be anyị a na-ala n'azụ enwere m a lot of video m me-eme about it ọkwa ị fụ page m a that's nọlụ ka mkpe na akụkọ dị n'obodo South akụkọ karị n'obodo South ife anyị aka akọ ile ncha anyị aka akọ na efere mba ụwa na-eme n'obodo South a ọbụla belie ọka nkụ o like ọ karịrị akarị ụfọdụ ọnụ agụọ m m ma-apụtara kwunwu ụfọdụ chere ọkọmọnụ unu mana m ya-apụtara shout ebe a ọ akpịrị akpịrị gbaka nzuo ike because o nwere na-akwụ m ụgwọ ọ m na-ekwuru onwe m na-ekwupụta okwu ndị ya bata obodo anyị a nụ

isi na ọka idute Chosen na ọ pịtara ya n'efere mba ụwa o wee pịta ya maka na ndị Chosen nwa na-apịta onwe ha n'efere mba ụwa echekwa m ndị chegharịa na iwu bụ na ị ya-abịarịlị na be fa na ị ya-abịarị fụ onye a face to face so unu na-apịsị onwe unu n'efere mba ụwa bụ ndị Chosen nwa ee ntị ochie ntị ọfụ ụkwa ọkwa efere mba ụwa ka m na-anụkwanụ o wee pịta nwa na efere mba ụwa pịta ya nwatakịrị onye Chosen kwa ebe a amara m o nwere shop ị mago ndị Chosen a ya na-azụnụ ọgwụ na ahụ ndị Chosen a ya na-elenụ ife na fa ya na-emenụ gold exchange ndị Chosen a ya na-emenụ salon because fa fa nara achọ ụmụ ife a ga-asị ndị Chosen na a ya na-eme azụ n'afịa akwụna ị mago na nke a bụ njọ i je were nwanne ya nwaanyị ka i were nụ nwanne ya nwaanyị ka i were desa n'ụlọ no matter na ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo mana ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo ọ bụrụ anọ unu ka a na-enye ọgwụ a wee na-azụ ahịa akwụna enwekwara m ike kwechatụtụ nwa obere na nke a mana nke unu ejizikwa ma nwanne unu were eme ya mana onye ji nke nwaanyị obodo wee zụ ka nwekwara ike ijikwa nwanne ya nwaanyị wee zụọ na ya bụ ndị na-azụ ahịa akwụna that's isi ha na-ekopụsizi ekopụ ọkwa ifu ha sef ka ha na-adịgodo sef ha nara adịchata dị mma n'anya weresie gold ndị ndị ndị ndị obodo gịchaa n'eze ndị a na-azụwa ọgwụ ọ ha na-etichasị ụmụ ihe gold a n'eze gasị dịsịzịa ka ndị ka nkụ ị magonu ka a gharakwa isi na m asị ka m kọọ nke m na-akọ before nke ọzọ tinye okay ka m mezie another video for nke m chọrọ ịkọ because na akụkọ unu hei m sapụ ọnụ otu ọ na-afụsịsị ka bọmbụ ọ na-apụsịsị ka bọmbụ akụkọ onye Chosen ka m chọrọ ịka akụkọ ya so ka m kọzie ya na another video maka na ejezi m kọrọzi ya banye wezi akụkọ kalị hei ọ kwa ihe ma akpịrị ya gụọ m akụkọ kalị just kwala efe ndidi dọrọ na page m a na platform m a relax ya ka ị na-anụ bum bum bum ka o si adasịsị ka o si emekwe na n'obodo South o anọkwa m Nigeria anọkwuru m obodo oyibo nke ndị ọcha anọrọ m ebe a so ị mara nke as- ị mara nke na-eme ebe kọwara onwe gị nke m na-akọ ebe a nke na-eme n'obodo South obodo ụmụ anụmanụ o nwere nwoke be anyị sị m akpọzina obodo ụmụ anụ- obo- na-akpọzina fa obodo ụmụ anụmanụ na fa nụpụ ya nke nwee mee nke nwee mee gịnị na-eme obodo ụmụ anụmanụ ọ bụ ajọ ife fa nara anụ ahụ so anyị gị nwa bụ nwoke ee, nwanne mm, gị nwa bụ anụmanụ nwanne m nwoke ị like ya kọwara nwunye gị na m kpọrọ obodo obodo fa obodo ụmụ anụmanụ ife o mean fa wee sị ee nwaanyị a na-akpọ anyị obodo ụmụ anụmanụ kedi nwaanyị bụ ife a obodo ụmụ anụmanụ Ọ bụ- mana anyị cha bụ anụmanụ na anyị cha bụ ụmụ atụrụ ọ kwa chukwu na-asị na anyị bụ ụmụ atụrụ atụrụ mmụọ ụmụ atụrụ nke chineke ee kezi ka ife na-emezi so nke m na-akpọzi ụmụ anụmanụ ọ bụzi ajọ ife ọ kwa na anyị bụkwa ụmụ atụrụ nke chineke ụmụ igwe ndị a- ụmụ ụmụ igwe atụrụ kezi ife ọzọ ka ị je gbakwala ọgwụ gị mee gbakwala ọgwụ gị nwụọ na dis dis dis dis gbakwala ọgwụ gị nwụọ gbarụ nnọọ ọgwụ gị nwụọ gbarụ nnọọ ọgwụ gị m- m- nwụọrọ onwe gị ba ị na-akọkwa ụmụ anụmanụ ị na-emisunderstand ụmụ anụmanụ ee gbara ọgwụ gị mme nwụrụ because anyị bụ igwe ụmụ atụrụ igwe ụmụ anụmanụ ị ghọtago